you know, needs must. Anois ar an líne ó Dhún na nGall tá Neasa Ní Chnáimhsí. A Neasa, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat, Art. A Neasa, d'fhógair an Rialtas inné, an an tríú lá déag, an cinneadh maidir le cúnamh a thabhairt do dhaoine a bhfuil fadhbanna ollmhóra acu le mica agus chonaic mé thú ar Nuacht RTÉ, Nuacht TG4 agus Seacht Lá ar TG4 ag caint faoi seo inné. OK, tá 'fhios agam nach bhfuil tú agus sibh sásta. Ar mhiste leat a mhíniú dúinn a Neasa an fáth nach bhfuil tú sásta leis an chúnamh atá curtha ar fáil ag an rialtas? Cinnte, bhuel, cúpla fáth. Ní chlúdaíonn sé costas an tí, go bunúsach. Ní thagann sé fiú cóngarach de sin. So tá sé ag gabháil a chosnú, nuair a amharcann tú ar na figiúirí, cosnóidh sin, níl muid ag caint anseo faoi chúpla míle, bheadh sin, you know thiocfadh leat sin a dhéanamh. Tá muid ag caint anseo faoi na deicheanna míle. Agus cuir i gcás mo theach-sa, is teach leathscoite é in eastát tithíochta. You know, bímse buartha go bhfuil daoine ag samhlú teach mór millteach thuas ar chnoc cois farraige. Ní hé sin an íomhá atá, an íomhá atá curtha os comhair an phobail ag an rialtas. Sin na cinnlínte. Tá's agat. Agus fóireann sé sin don rialtas, go síleann achan duine, go gceapann achan duine, gach duine, go bhfuil, go bhfuil muid uilig saibhir agus santach. Ní daoine santacha muid, you know. Teach leathscoite in eastát tithíochta agus cosnóidh sé dúinne go pearsanta, cosnóidh sé na deicheanna míle. Níl sin maith go leor agus iad ag cur i gcéill go bhfuil siad ag déanamh gar de chineál éigin dúinn, you know, go bhfuil siad ag iarraidh bheith fial agus flaithiúil. Ní mar sin atá agus just tá mé ag impí ar dhaoine ar fud na tíre gan na cinnteidil sin, na cinnlínte sin a chreidbheáil. You know, amharc isteach sa rud, muna dtuigeann tú, cuir ceisteanna. Ná gabh ar na meáin sóisialta ag tabhairt amach faoi cé chomh ámharach is atá muintir Dhún na nGall. Ní mar sin atá, sin an spin agus an lúbadh atá déanta ag an rialtas ar ar mhaithe leis an rialtas é féin. OK.
Luaigh tú Dún na nGall ansin, tá fhios agam go bhfuil tú i do chónaí ansin. Agus tá a lán daoine as condaetha eile nach bhfuil clúdaithe san áireamh, nach bhfuil, mar gheall ar chúiteamh? Yeah, so ó inné tá Condae an Chláir agus Condae Luimnigh san áireamh, buíochas mór do Dhia. Tá droch-chaoi ar na tithe thíos ansin, tá fhios agam. But tá siad ag caint anois inniu faoi Contae Uíbh Fhailí agus Contae na Mí agus Contae Lú so achan seans go dtiocfaidh sé ar leac dorais you know an phobail sin so níor mhaith liom sin a fheiceáil go bhfuil sé you know díreach ar fud na tíre sa tuaisceart, san oirthear, san iarthar you know but. Achan seans go bhfuil an fhadhb seo i bhfad níos measa ná mar atá siad ag cur os ár gcomhair. Agus is ábhar an-mhór é boilsciú, nach bhfuil, le roinnt le bliain anuas? Cinnte.
Oh my God, yeah. Do gach duine sa tír, tá muid uilig buartha faoi sin. Tá muid uilig imníoch faoi sin. Costas achan rud, mar is eol duit, Darren. So, an fhadhb atá ann leis an rud a cuireadh os ár gcomhair inné ná Níl sé sin san áireamh. So an costas atá deartha amach ag an rialtas, baineann sé le costasaí mar atá. Ní bhaineann sé leis na costasaí mar a bhéas siad agus an ponc ceart seo réitithe acu. Like, i gcionn bliana, bhfeiceann tú costas adhmaid agus costas steel agus, bhuel, costas achan rud. Mar is eol duit, tá sé ag ardú agus ag ardú. But má théann sé leis an inflation, Má thagann an inflation síos, abair i gcionn cúig bliana, le cuidiú Dé, rachaidh an costas síos fosta, you know, ó thaobh an tionscail tógála de. So ní dhéanfaidh sé dochar ar bith má tá sé ag cloí le inflation. So cén fáth nach bhfuil sé sin san áireamh?
OK, Neasa, cad, labhair muid faoi boilsciú nó inflation ansin, cad eile go díreach atá ag teastáil agaibh thar an méid a d'fhógair an rialtas inné? OK, tá muid ag iarraidh go mbeidh an dúshraith, tá's agat na founds, go bhfuil siad san áireamh. So, tá an rialtas ag iarraidh orainn teach a ath-thógáil ar dhúshraith nach bhfuil daingean. Ní dhéanann sé sin ciall ar bith. Tá na tástálacha a dhéanann an t-innealtóir, tá na tástálacha sin ag déanamh seic ar na founds ar an dúshraith fosta, freisin. So, ní dhéanann sé ciall ar bith teach a ath-thógáil ar dhúshraith nach bhfuil daingean. Sin an chéad rud. Chomh maith leis sin, níl pyrrhotite san áireamh. Right so an mianraí atá istigh sna bricí agus iad lochtach ná mica, pyrite agus pyrrhotite. So mar is eol daoibh i mBaile Átha Cliath bhí pyrite thíos ansin. Em agus chlúdaigh siad na cairpéid, an phéint agus achan rud nuair a bhí pyrite thíos ansin. Em but sin, sin scéal eile. But cibé fáth atá na bricí lochtach eh níl muidinne lochtach. Ní dhearna muidinne rud ar bith mícheart. Níl an locht orainne, tá an locht ar an rialtas. Bhí siadsan in ainm is a bheith ag stiúir an tionscail tógála agus an Tíogar Ceilteach i réim, abair, 20 bliain ó shin. Bhí siadsan in ainm is a bheith ag tabhairt aire don stát agus an t-airgead á dhéanamh ag gach duine, but ní raibh siad, ní raibh siad ag déanamh jab s'acu. Agus anois tá siad ag tabhairt amach faoi cé chomh costasach is a bheas sé. You know, ní thig leo bheith ag tabhairt, tá sin maslach dúinn anseo. Agus muidinne, you know. ag cur an rud seo os a gcomhair le 11 bhliain anuas. Tá sé rómhall le bheith ag tabhairt amach faoi chostas an rud, tá 'fhios againne anseo go bhfuil sé ag goil a bheith costasach. Cosnóidh sé dúinne na deicheanna míle an teach seo a leagadh agus a athchóiriú agus, an bhfuil fhios agat seo, Darren, dá mbeadh an saol ar mo thoil agam, ní bheadh orm bogadh amach as an teach seo. Sin é, right? So. Dá bhfaighinn gach pingin dearg, gach pingin rua, fiú dá bhfaighinn sin, ní bheinn ag iarraidh bogadh amach as an teach agus gasúr a bhfuil uathachas air ar feadh cúpla bliain. So, sin an rud. Tá sé seo cosúil le scamall mór trom os ár gcionn sa cheantar. Seo príomh-ábhar cainte an cheantair anseo. bhí mé, bhuail mé le cúpla cara ag am lóin ansin agus seo an chéad, an t-aon rud a bhí muid ag caint fá dtaobh de. Em, so ba chóir go raibh achan duine sa tír, muintir na tíre ar fad ag seasamh gualainn le gualainn le ciall a dhéanamh as an rud seo agus gan bheith míchineálta faoin rud.
Agus luaigh tú gur ardaigh sibh an ábhar seo leis an Rialtas agus an Roinn deich mbliana déag ó shin, 11 bliana déag ó shin, agus fiú cé gur ardaigh sibh é ag an am sin, ina dhiaidh sé sin, ar feadh roinnt mhaith blianta, Chuaigh na, na, a lán tithí ar aghaidh, bhí a lán tithí tógtha ann. Ó, na mílte, na mílte. I mean, samhlaigh sin agus an Tíogar Ceilteach i réim, abair cosúil le fiche bliain ó shin, agus na tithe a bhí á dtógáil anseo, my God, na mílte acu i nDún na nGall. So tá siad ag caint faoi seacht míle teach i nDún na nGall amháin. An bhfuil fhios agat cé mhéad atá deisithe agus aththógtha acu faoin am seo? Deich gcinn. Sin an méid. Deich, deich as seacht míle i nDún na nGall amháin agus ansin ní thuigeann siad cén fáth a bhfuil muid dúdóite. Tá muid traochta ag troid. Mothaíonn muid nach bhfuil duine ar bith ag éisteacht linn agus gur cuma leis an rialtas Agus le bheith fírinneach, gur cuma le pobal na tíre in amannaí, you know. Ba chóir go go dtuigtear gur géarchéim dhaonnúil é seo. Ní rud conspóideach é. Tá daoine ag fulaingt. Tá muid I gceantar sa leithinis seo, tá muid i gceantar nach bhfuil mórán airgid ann ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta de, so an bhfeiceann tú na meánscoileanna ar fad in Inis Eoghain, is deis, is scoileanna deis iad uilig. Níl like na deicheanna míle euro sna cúl pócaí s'againn, in ár gcúl pócaí, níl an t-airgead sin ann. Agus you know daoine ag tabhairt amach faoin chostas agus you know íocóirí cánach agus mar sin de, but tá muidinne abhus anseo agus ní fhaigheann muid tairbhe ar bith as an infrastruchtúr traenach. Agus íocann muid an cáin sin. Achan lá. Gach lá. Ní fhaigheann muid tairbhe ar bith as na seirbhísí ailse. Má thagann ailse ort anseo i nDún na nGall, caithfidh tú tiomáint, gach chemo, gach seisiún chemo, go Gaillimh, ceithre uair a chloig, go Baile Átha Cliath, ceithre uair a chloig. Now. Tá muidinne ag íoc as na hospidéil sin gach lá, ag íoc as an córas iompair sin gach lá, ag íoc as an Luas, ag íoc as an Port Tunnel, you know, but déanann muid sin mar tá muid uilig ar an fhoireann céarna. Ná ligigí le bhur dtoil, ná ligigí don rialtas. Tá scoilt sna bricí, tuigim sin, cuid mhór scoilteanna faoin am seo, ach tá scoilt sa tsochaí fosta, idir mhuintir na hÉireann, rud a chuireann díomá agus brón orm, you know. Ní saineolaí mé ar an ábhar. Ceapaimse go bhfuil, go aontaíonn formhór na ndaoine timpeall na tíre inniu, you know. Like, tá fhios agam go mbíonn a lán daoine ar na meáin shóisialta ag gearán faoi gach rud i gcónaí, you know. Ach ceapaimse, go pearsanta, ó mo thaithí féin, go bhfuil

Tar éis é sin tógadh a lán tithí le míoca arís, nár tógadh? Go díreach, yeah, yeah, yeah. No, agus tá siad á thógáil go fóill. Oh God.
Like tá, tá tithe anseo sa cheantar seo em a bhí tógthaí b'fhéidir em an bhliain seo caite, b'fhéidir an bhliain roimhe sin agus tá mica sna tithe sin agus níl, níl na daoine sna tithe sin eh clúdaithe leis an scéim. So, an bhfeiceann tú, like, tá cara de mo chuid, pósadh í b'fhéidir arú anuraidh, em, agus tá mica sa teach but siocair nár chuir sí isteach ar an scéim níos mó ná dhá bhliain ó shin, níl sí clúdaithe sa rud, so ní fiú pingin rua an teach s'aici. Ní dhéanann sé. Listen, tá an méid sin stuif nach ndéanann ciall ar bith, tá sé dochreidte casta. Agus na daoine a thuigeann sin níos mó ná duine ar bith eile ná pobal an cheantair seo, tá muid just spíonta leis an rud, you know, agus ag iarraidh just giota beag dearfachais. Níl muid, níl mise ag iarraidh teach níos mó, níl mé ag iarraidh teach níos fearr, níl mé ach ag iarraidh an teach a d'íoc mé as fiche bliain ó shin. Agus ní bhfaighidh mé sin, tuigim sin, but fiú cóngarach dó, you know, dá, dá mbeadh orm b'fhéidir deich míle, like beidh orainn deich míle a chaitheamh air, fiú má fhaigheann muid céad faoin gcéad, caithfidh muid na cairpéid a chur istigh, níl sin clúdaithe, mar a bhí i mBaile Átha Cliath. Caithfidh muid péint a chur ar na ballaí agus an, an, you know, an obair a dhéanann siad le, le sin a dhéanamh agus an cairpéid a chur síos agus mar sin de. Níl sé sin clúdaithe sa scéim ar chor ar bith. Agus tá siad ag caint faoi stóras, right. So, ehm, an deontas a bhéas ann ná cúig mhíle is fiche fá choinne cíos ar feadh bliana agus stórais, right, mar caithfidh tú an stuff a chur áit éigin. But tagann an cúig mhíle is fiche sin amach as an iomlán. Ní fhaigheann tú sin lena chois. So tá costas an tí ann, but tagann na costasaí sin cíos ar feadh bliain nó dhó. I mean, níl barúil ag duine ar bith cá fhad a ghlacfaidh sé, níl barúil ag duine ar bith cathain, cá huair a bhéas sé déanta. Níl plean ar bith i bhfeidhm agus just tá imní mhór ar dhaoine agus you know ní dhéanann sé maitheas ar bith duit ó thaobh meabhairshláinte de. Nó just ba mhaith liom buíochas a ghabháil le daoine atá ag obair ar ár son agus ar, you know, as Muineachán. domhsa so tuigim go dtuigeann daoine taobh amuigh den cheantar seo go bhfuil cúrsaí go holc but just tá mé ag iarraidh ar na daoine nach dtuigeann cad é atá i gceist leis an rud, féach ar an rud mar is ceart, léigh na sonraí, féach ar na figiúirí go dtí go dtuigfidh tú cad é atá i gceist mar tá an rialtas ag iarraidh an dallamhullóg a chur ar dhaoine but tá muid níos cliste ná sin, you know.